igbo ndị ọma ụnụ anwụchula ee anyị bịara n'uhuruchi a ịtụle ihe banyere ọrụ ugbo dịka onye ọbụna maara ugbu a bụ oge eji akọnye ihe n'ala ka e wee kwado maka erimeri a ga-erikwe mgbe dị n'ihu ee erimeri kọrọ ụkọ n'ala anyị ugbu a ndị na-eri ya karịkwara na ya anyị wee bịa ka anyị leba ya anya Ah, ndị mụ na ha ga-eso tụlee okwu a na ururuchi a site na ụsọ ụsọ aka nni m ah, chief joe agụ igbo mma mmanụ eh, Miss- eh, Ọ- eh, oriakụ patricia ọbaji ndị igbo ya dịrị ụnụ mma o. eh, maazị chibụzọ nwankwọ ndị igbo mma mmanụ o. ah, chief j ogbu ndị igbo mma mmanụ o. Em,
erimeri dị n'ala anyị ugbu a anaghị ezuru anyị ma aga m ajụkene joe agụ gwakena anyị ma erimeri a na-akọpụta n'ala anyị ugbu a ọ na-ezuru ọha na eze n'etu ọnụọgụgụ ndị mmadụ si dị ugbu a erimeri anyị nwere n'ala anyị ọ na-ezu onye isi oche ndewo ndị Igbo sị ihe agba aka na anaghị eji enyo ahụ ya ihe oriri anyị nwe taa ọnwa ezuakwa ezu ọ bụ ihe mere na onwe ji edo ihe dị onwe iche oge mgbe anyị lụọ agha ya taa ọnwa bụ a gbatakwa ebe ịlụ hụ agụụ dị mgbe alụ ọgụ ọbụ nwere o ji gbazụta so ihe oriri anyị nwe ezuakwara ya ezu ga ọ dị mma oriakụ ọbaji i kwenye n'ihe a o kwuru ihe o kwuru bụ ihe mere eme o nweghị etu nri anyị na-akpata kịta si ezuru anyị chaa chaa maka na mmadụ karịrị ihe ahụ a na-enweta enweta ọ dị mma ee anyị achọpụtana na ọ naghị ezu M wee na-asị ebe ọ na-anaghị ezu elee ihe anyị ga-emekwanụ ka o were na-ezu ee ee, chief ee, ogbu olee ihe ị na-eche anyị ga-eme ka erimeri a nwee ike na-ezu Ee, onye isi oche ndewo ndewo m na-eche na ọ ga-ezu bụ na a ga atinye anya wee hụ na ndị gụchara akwụkwọ ndị okorobịa na ndị agbọghọbịa nọ n'obodo anyị ga-atinye anya na ya dịka nna nna anyị ha mere ọ bụrọ biro ka eji were bido ụwa nke a ọ dị mma anyị anụna ihe i kwuru ee Chibụzọ Nwankwọ ị bụ onye azụrụ azụ n'ọrụ ugbo n'usoro nke ndị ọchịchị ma ndị ọcha si na-egbu ugbo tinyekene ọnụ n'okwu a
ndewo onye isi oche ee ime ka ihe oriri bụrụ asụrụ n'ala anyị wụ na anyị ga na-akọ mkpụrụ akụkụ ndị ahụ wụ ọgbara ọhụrụ ndị na-eme nnukwu a ga-ewekwa ọgwụ eji egbochi ihe na-emebi ha nke ndị research na-ewepụta a ga-emekwa na-akpakwa ewu na ọkụkọ dịka esi akpa ya na mbụ ọkụkọ na ewu ndị a ga-akpa wụ ndị nke a ga na-enyekwa anyị ga na-amụta nnukwu mkpụrụ ubi a ga-akụkwa ga-abụ ndị ga na-anọ ọnwa atọ atọ na-eme ọsịsọ ọsịsọ dịka agwa o nwere agwa na-abụ ee nke ndị ọcha na-akpọ 60 days ma ọ bụ ohu abalị atọ o mechaala onye kụrụ ya mgbe ahụ eriela ihe o nwere ọka ndị na-anọ ohu abalị na abụọ na iri o meena onye nwe ya onye kụrụ ya mgbe ahụ eriela ihe ihe ndị a e mewe bido na-eme ha na-erigokwa mkpụrụ akụkụ fatịlaịza na-eti ha anyị na-eme ihe ndị a ọ ga-eme ka erimeri bụrụ asụrụ n'ala anyị Ee, oriakụ ọbaji unu bụnụ ụmụ nwaanyị eh, a kọwa ugbo ọrụ nke unu bukwara ibu na ya elee ihe ị na-eche a ga-eme ka ọ bụ na a na-akọpụta ihe n'uju ya ka ọ na-ezuru ndị ọha na eze ihe mụnwa na-etinye bụ na onye ọbụla ga-abanye n'ugbo ugbu a na-akọ ugbo onye ọbụla ga-eje na-akọ ka ike dị ya na-akọ ụmụ akụkụ niile dịgasị n'iche n'iche ee o nwere ala ebe a gawa ịkọ ọ gaghị eme ihe ọ bụrụ na fatịlaịza nwa bụ ihe na-eru ụmụ ogbenye aka ewere etiche ya n'ala mana ugbu a ee ọ dị m ka o nwere ndị jizi ya abara ụba ha o nwere ala ebe ị ga-asị ka ị kọọ ihe ị kọchaa ọ gaghị eme eme mana ọ wụ ntụ ahụ bụ fatịlaịza bụ ihe enwere ike itinye o nyere ya aka wee mee mana ị nwere ike tawa ahụ kọwa kọcha ọ gaghị eme etu i si tụwa anya ya
ee ọ dị mma ndewo ee anyị ka ga-abịa n'okwu ntụ fatịlaịza n'ihi na onye mụrụ maka ọrụ ugbo nọ a ka nwere ihe anyị ga-ajụ ya maka ya ma ihe anyị na-ekwu ọ wụ ma ndị ga-eti ntụ fatịlaịza ma ndị na-agaghị eti ma ọrụ ugbo a nne- ndị mmadụ anyị chọpụtara na ndị mmadụ leghara ọrụ ugbo anya olee ihe kpatara ha ji leghara ya anya maka na ọ bụ anya e leghara ya mere na ụkọ nri dị n'ala anyị ugbu a olee ihe ị na-eche kpatara ndị mmadụ ji leghara ọrụ ugbo ahụ anya Ah, chifu agaghị m asị na ndị mmadụ leghara ọrụ ugbo anya Ah, n'ihi eh, o nwe ndị rụ akwa ha ọrụ ugbo nwekwara ndị rụ akwa n'ihe ọjọọ na-arụ ihe bụ na nsogbu bụ andị nwa arụ ahịa arụ a ah, arụ ụsa akwa ihe zuara nọ n'ihi a ndị mmadụ dodo ukwuu ọrụ ugbo kwanụ ya bụrụ a ndị mmadụ emewe ele e, ndị mmadụ jide arụ ya onye ọbụla jide arụ ya e, ndị chi ya na-achị ya mee ka arụwa ya ụzọ dụtụnụ mfe abụkwahụ iji ọgụ ya mma jide akọ ya lọrị ndị nna nna anyị wa akọ ya o ji eme ka ọtụtụ ndị mmadụ baịsatụwa ịrụ ọrụ ugbo nke isi ya bụ ọrụ ugbo abụghị eleda ya anya ihe bụ nsogbu enwe ọrụ ugbo bụ a ndị rụọ ya nọ arụsakwa ihe ezuara ndị eri ya eri n'ihi ya ndị eri ya eri kara ukwuu Ee, ndewo Ee, ndị ndị nke arụpụtara arụpụta ọ bụrụ na eri- eri- edebe eribe ya n'ala anyị anyị na-eche na ọ- o nwere ike izuru anyị elee ebe ihe ndị a nke arụpụtara n'afọ gara aga maka anyị hụrụ na afọ gara aga anụrụ ndị mmadụ n'ọrụ ugbo nke ukwuu ihe ndị ahụ arụpụtara elee ebe ọ dị ọ gịnị mere na ọ naghị ezuru anyị ee Ogbu Ah,
ihe mụwa chọpụtara dịka anyị ji nọrọ m ji na-etulu n'akọ na uche nke mbụ na ndị na-akpọ ego na buku buku na-aga n'ime obodo bukọsịa ya buru ya bupụrụ ndị mba ọzọ ụbọchị ọ ka abịazi bụ ndị na-akọ ya site na ụmụ obere ego ha ga-enyegasị ha ndewo ya bụ anyị bụzi na ewi tụrụ n'ukwu ụkpaka ụkpaka gbaa ndị ọzọ tụtụrụ ewi nọ n'ukwu ya nwekwa nke ọ ga-ebute ee ma abịazie n'ebe ịnọchi ụzọ nwankwụ dịka mgbe a na-ekwu na-akpọtụ ntụ fetiliza ee ntụ fetiliza o nwere ụzọ ọbụla gọọmenti ji gbaa mbọ ka o rute ndị ọrụ ugbo
ndewo onye isi oche eziokwu eziokwu gọọmenti anyị agbaala mbọ karịrị ịhụ na agụụ egbukwaghị ndị mmadụ onye isi ụlọ ọrụ agrik ọrụ ugbo dị n'aka n'Owerri ma gọvanọ anyị mere ka e webata ntụ fatịlaịza n'ime Imo ego a na-aba ebe ụlọ ọrụ ugbo dị o juru eju ime ka ndị mmadụ onye ọbụla chọrọ ma n'ime obodo ọbụla dị iche iche gọọmenti anyị agbalịala na-eri ha mepetakwaranụ anyị ụzọ ihe ụfọdụ nke a ha mara ga na-ara anyị ahụ ọ dịkwanụghị mma na a na ha achị anyị anyị a na-anwụbilata ọ rụkwa n'ụzọ e ji chọọ ka anyị na-ebelatatụ ha gwa anyị ka anyị mara ha mara nke ahụ na-ara ahụ ha mepetụrụ anyị ụzọ ka ihe ndị ahụ na-abata ka anyị wee na-etinyere na nke anyị nwere enwe ka ọ- ọ dịtụrụ anyị mfe na anyị na ha anwụchido ọ dị mma ya mgbe i kwuru okwu m sị gị ihe wụsap ị kọwara anyị si n'ụzọ anyị ga-esi mee ka anyị na-enwe ike lelekọta onwe anyị ebe a mana ọ na ka anyị nwụzi anwụ
Ọ dị mma, ọ dị m ka o nwe ihe ị chọrọ ikwu. m chọrọ ikwu onye isi oche ọ dịghị abụrụ agwa ndị na-ere ahịa dịka otu a si kọwaa ya bụ ụfọdụ njọrọ njọ o kwesịrị Chetakwa ihe anyị na-ekwu okwu ụzọ gọọmenti ga-esi nyere anyị aka ka anyị fụọ l'ụwa ọjọọ. Yes. Anyị mechaa anyị ga-ịga na ọhaneze. Okay.
Um, ọ bụ anyị fụ l'ụwa ọjọọ a mgbe ọ dị ụfọdụ ihe gọọmenti ga-ịdị enyetụkwa aka dịka otu a shopping centre dị l'Aba bụ o kwesịrị gọọmenti igwere aka wo na-ere ngwa ahịa ahụ ndị a adịghị ume ha dị oke ọnụ gwa na-erere anyị nha Ah, onye aka ya na-edu ụka ka ndị ya gaa la shopping centre nga ahụ zụrụ ya n'aka n'otu ndị gọọmenti ji zụbata Ọ dị mma. ahụrụ otu a ụgbọala ndị bụ owere ada ịgba egbe ọ bụ narị ise ka ọ bụ narị isii ọrụ gọọmenti ọ naira lab egwekwara otu abatala ahụ emanye ngwa ahịa gọọmenti ọ dị mma ihe ị na-ekwu na o nwere mgbe mbụ ihe gọọmenti na-akpọ price control na ị chọkwa ka ndị price control pụta bịa rụọ ọrụ ka e lee ma ihe ọ ga-adịtụ mma ọ dị mma Chief Nwankwọ ihe na-etinye n'ime ya ee ọdọkwa bụ inyekwara onwe anyị aka bụkwa anyị ga-imelatụtụ aka anyị dịka adịka mara otu a ga ejide eme ha ụfọdụ omenala gbasara mmefu ugbo onye onye ya nwụrụ ugbo m were ka mee ihe atụmatụ onye onye ya nwụrụ ugbo ga-anọ na nsogbu ya bụrụ mmemme dị iche mgbe ochie ọ da-abụ onye mmadụ nwụọ ị gara ya mgbaru ọ dịwa ihe ị ji gaa enyetụ ya sị ya jisi ike enyi m ka ọma kebụ ga-abụta onye onye nwụrụ ya bara ụgwọ o licha ozu ụgwọ da-abịa ịhụ na a ga-eli mmadụ ma ọ bụla ehi dị mkpa mgbara akwụkwọ mgbe ọ lụrụ nwaanyị ọ nụbeghị otu a mmadụ asịla o kwesịrị ịdị elebawe ndị a anya dị emelatụtụkwa aka ee ọ dị- ọ dị m ka gọọmenti anaghị elebara anyị nke ahụ anya ọ dị m ka anyị nwa ga-eji aka anyị mezie nke ahụ

a bịa je gbara ya akwụkwọ ihe mere na ọ kpọwaghị mmanya ma ọ gbuwe Mm. Eh, na ama dịka nke a na ha akọ mere na Imerienwe onye ahụ si ebe Calabar bịa lichaa nna ya ndị obodo gbakọọ na ọ wụ onye ukwu na ha ga-eripụta ahụ ya eliwe nwa ozu ya you know, lichaa were nwayọọ kpọkọọ ha sị ha na ya ekelele ha etu ha si bịa nyere ya aka lie nna ya eh, na chineke ga-agọzi ha ha bikwe ogologo ndụ sị ha dị mma ha banye banye were nwayọọ banye moto lara onwe ọ dị m ka ihe o mere dị mma o nwere onye jere gbara ya akwụkwọ agbaghara ya akwụkwọ eh, ya na onye ọbụla na-emefu o ji eji onye mmanya dị mkpa ya bata la hotel bọs
ọ dị mma eh, mgbe ụfọdụ ihe ọ na-eji eme otu ahụ ka ọ ghara aghara iweta ihe ihere hmm. kama mmadụ na-asị ka ọ ghara iweta ihe ihere ya bịa tinye onwe ya na mmefu anyị kwere m ekwe na o kwesịrị ka emebilata aka ili mmadụ ugbu a Em, ebe ọha na eze nọ o nwere ihe mbọ kwesịrị ewezuga nke anyị kwuru ugbu a ee, ihe ọ wụrụ ihe kwesịrị na ka anyị mee ka anyị wee fụọ la ọnọdụ ọjọọ na achọrọ m ka unu tinye ya ọnụ Em, ibe onye isi oche ihe dịkwara anyị dị dịka etu a oge ọrụ ugbo na ha eru ndị ogologo efe na-agagharị ogologo ụzọ ogologo na-achọghị ịrụ ọrụ ugbo chee ma ọ bụ ndị ahụ ụwa ahụ na-arụ ọrụ ha yipụ efe ogologo asịrị baa ugbo rụọ ọrụ ndị nọ n'ụlọ ntụ oyi arụ ọrụ bekee chee na ọ bụ ebe a ka o biri ha rụtụkwa ọrụ ha oge ọrụ ha ga-arụ ọrụ ma ọ bụ- ma ọ bụghị ịkọnye otu ihe n'azụ ụlọ ọ ga-enye aka ya ọ dị mkpa ka onye ahụ leba anya n'ọrụ ugbo ugbu a ọ dịkwana ụmụ ihe eji aka arụpụta ndị nke anyị ga-emeli anyị gba mbọ na-eme ihe ndị ahụ ghara ichekwa sọ ihe ga-esi ezi bịa ma ọ bụ ihe bekee maka na mgbe ọ na mmadụ ji aka wetata ihe ụfọdụ n'ụlọ nke ọ ga-azụ azụ ga-epeziri ya mpe ọ bụrụ na ndị na-ere ihe n'ahịa karịa ndị na-azụ azụ ọ ya na-eme na ihe a na- ihe ihe na- ihe a na-ere na-ada ọnụ ala mana ndị na-azụ azụ ka ndị na-ere ere ihe alaanụ ọnụ mgbe ndị- mmadụ abụọ na-achọ ịzụ otu ihe mmadụ ji ọ ga-eti ya nnukwu ọnụ mana eburu gaa ọ tọrọ enwe onye na-azụ onye ọ na-eri nke o wetara ihe ga-adanata ee Pati ọ dị m ka ị chọrọ itinye ọnụ na ihe ebe ezinụlọ nọ n'ihi na ọtụtụ ezinụlọ ugbu a ihe na-afọrọ ha ka wụ ego nri akwe ee ọ dị m ka ị ga-enyetụnụ ndụmọdụ ka ụmụ nwaanyị anyị nọ n'ụlọ ha gakwara anyị ji ikpe kọgbuo anyị enyi m ndụmọdụ m na-enye bụ ụmụ nwaanyị ibe m bikonụ onye ọbụla jide mkpụrụ obi aka o mee kụọ engine unu ahụlanụ etu ihe si wee dị nwaanyị na-ebe nwoke na-ebe o nweghị mgbe nwoke nwe ụlọ ga-anọrọ na-ele nwunye ya na ụmụ ya agụụ a na-egbu ha ọ sị na ya ga-ejide ego na-agagharị nwa okere onye ahụ wepụtara ya mara na ihe siri ike o o nwekwadogo onye na-azụ onye ukwu ugbu a ọ na-arazi ahụ n'ụlọ ọbụla ọwụ naira ise o, ọwụ naira iri o ịmara etu ị ga-esi wee kpekọọ ya ka o zuere unu ihe okere ọbụla o nyere gị nara biko ndụmọdụ m na-agakwa na ndị a nọnụ na-agagharị na-eche e, ibe ha kọta akpụ e jee buru n'ohi sị ha biko ha nwe na onwe ha aka na abụọ zuru ha oke ha jisitụkwanụ ike jee na akọtụ ihe echekwubere na nke a na-ezuru ezuru Pati ị chefuru ịgwa ha na di dị ụkọ ugbu a onye mere di ya nwụọ ugbu a o fudịara a na-ekwu ya ekwu ụmụ nwaanyị mana maka na ndị nke nọ na-asị biko ka ha bụrụ ma nke ịtọ nọ nọ na-eche ime ha na kpemkpem enue gị aka bịa nọchie Ee, ndị nwoke zụwazie nwoke azụ ma gị nwa narị a ewe iwe na-azụ ahụ ị ga-ahụ onye ga-asị ka ya zụwa nwoke a ma ya nọrọ ee, ndị nwoke ibe m kwa itikwa ọnụ unu amaala ọ dị nleji akpọ ọkụ ngwa onye ọdọ ka ya arụla aba ee otu n'ụwa n'ugbu ọ bụghị na mmadụ gakwa ịnọdọ akụ ngwa onye ọdọ ka ya arụla aba Ee. ọ bụ ụka bụ ilulu otu ọ dị. Ọ dị m ka anyị ga-ewere otu a. Ee, mmadụ ndụle mbụ ụfọdụ ndị ka anyị hafụ nri ndị bekee ka ha ma ọ nga ifu ego ego akpa hafụ ya eriwe garị eriwe ji mbụ ka anyị kọtara aka anyị mama ịhụrụ garị Ịhụkwara- Karịrị ya ebe. hafụ ịṅụwa tii uwe ahụ ma ọ bụ milk ahụ ya dada pupu anụ ihe ọdọ m dị echi tile ụmụ nwaanyị mbụ nwaanyị ọ bụla mụtara nwa ọkwụchahụ ndị ịta ụmụ nwoke ahụ gaa mụta nwa ha araghị ndị aba mmiri ahụ ụmụ uru ịgaga ya zụra mmiri ara bekee la ahịa otu mmiri ara bekee bụ ụfọdụ ndị da ohu naira abụọ ohu naira la iri nga mmiri ara nne ndị gbagasị dị mokomoko bekee ndị ihe ọdọ bụ ha isi gị ji mmiri ara
ọ bụrụ na irijughị afọ mmiri ara agaghị ịgba ị na-eripụtaghị ihe ga-enye gị ezigbo mmiri ara na-agba ya ọ wụ unu nyejuwe onye ahụ afọ mmiri ara na-adị otu adịju nwa ahụ ihe ọ na-aṅụ Ee, onye isi oche ana m asịkwa ebe ụmụ nwoke nọ ha benata aka n'oke aṅụrụma mmanya na aṅụrụma siga ọbịa bụ ọkụ ngwa onye ọda na-adị ha wenata aka n'ihe ndị ahụ ka erie ka ụmụaka nwee ike ride anụ nke bụ erimeri na ihe a na-aṅụ mkpuchi enweghị uru ọ bara n'ahụ mmadụ kama ya na-eweta nsogbu ihe esiela ike ugbu a ọ kwa mgbe na-aṅụ bottle atọ kama ọ mokwe edite ya ṅụọ sọ otu ọ dị mma ọ dị m ka anyị agbalịala unu ahụ otu anyị si tinye ya ọnụ ama m na ọ ga-emetụtarịrị gị n'ụzọ dị iche iche ee ugbu a ihe esiela ike dịka m si kwuo na mbụ ofe gwụwa a kpụbelata ọkpụ nri ee unu kashiwana mgbe ọ na-ara ahụ ka ọ na-ebi n'uche nke anyị anyị na-eche na ha ma ihe agala ibi ee mgbe la-adịghị anya ihe anyị kwesịrị ka anyị nwee ugbu a ọ wụ ndidi na-eche mgbe ọ ga-adị mma ee onye anyị ga-ere kashiwa anyị agaghị ịba jizọs ọgụ n'ihi na ọ dịghị onye hụrụ ya anya ee otu mmadụ ọ wụla si dote uti ewetala echi edoru na onye maara sị ihe arawala ya ahụ ya kpụbelata ọkpụ nri ọ kwa ya na ụmụnna ee chief ezewatibe kelee ndị igbo ndị igbo ma mma ee ozi gara ndị igbo unu leme anya ụlọ ụbọchị ajọọla njọ o pati ọbaji ndị Igbo onye ọbụla kwaa afe ndidi yiri eh, Chief Mankanga eh, onye aghala nwanne ya ndị Igbo ọ dị mma eh, Igbo ndị na-ege m ntị nga ihe ka mma ị nwere m enwere n'ihi na nyetụ nyetụ anaghị aga ụwa ee onye ọ wụla jisie ike nyere onwe ya aka n'ụbọchị ọjọọ na ịlachi n'aha Chikebujie bụ onye na-elekọta nzukọ ndị Igbo anyị na-ekele unu n'ige anyị ntị ụbọchị ọzọ anyị niile anọkọkwa ka chi bọọ.